muna chérie yo kurani ka wɔbi aw k'o dɛmɛ aw tɛ ko kunna o an tɛ ko kunna n dagawuli i tɛna k'i tɛgɛ don reseau
munna o dara mun kan sugu de b'e da kɔnɔ min tɛ anw tɔw da kɔnɔ n bɛna min f'i ye dagawuli kan foyi tɛ n da walayi i b'a dɔn aw filɛ tɛna k'i tɛgɛ don reseau kɔnɔ yɔrɔ ee dɔ bɛ n bolo sa n b'o k'o tigɛ bi n ka frèrekɛ wari a bɛ wari kɔnti de k'a da i n'a fɔ merde

walayi baasi t'i la kɛra tile fila ye dɛ ne yɛrɛ kɔnɔ k'i ye n bila o k'i bila ne bɛ se k'i bila wa non parce que ne ye min fɔ e ɲɛna f'i k'a dɔn k'a fɔ k'e de bɛna kɛ solution ye ne ka problème na donc ne tɛ se k'e bila e ko ten e ko ten n b'i bila cogo di kana to ka nin kuma ninnu fɔ sa parce que non ne b'a fɛ i k'a bila i kɔnɔ ko mun bɔra ka min f'i ye

ah e ko ten ne ko ten kɛ Ɔ, baasi tɛ Ah. ayi n'i ko ten o diyara n ye ne sigiyɔrɔ n dagawuli n ko ni boss dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo sisan n ko n k'a tile fila fo a ne y'a f'i ye a mɛnna k'i kana k'i tɛgɛ don i bannen don i bɛ mun de la yan sisan an tɛ fosi de la ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na galèreba de don ne bolo tan Ah. mais n kɔrɔmuso min fɛ yen mm. o bɛ ka n tɔɔrɔ cɛ bɛ ka n tɔɔrɔ n t'a dɔn n b'a kɛ cogo min na n yɛrɛ tun bɛna boli mais ladi kɛ n terimuso jamujan ye ale bɛ min san ee a b'a ka so ee nana fɔ mana dɛ hmm. ale de bɛ ka n lasabali ko n ka n sigi ko don jɛya jɛ muna aa ne kɔrɔmuso n'a cɛ n ye min f'i ɲɛna a ka jugu n'o bɛɛ de ye walayi ladi de bɛ ka n lasabali tuma kɛrɛnkɛrɛnnen n bɛ to ka taa zeyina fɛnɛ fɛ yen mais n tɛ ka sɔn ka da waga ka kuma kɔni ne ko n dagawuli o a b'o si kɛ na tan ko cogo di e kuma e ɲɛ tɛ ne na n ye min la cɛ a fɔra ne ma dɛ kuma caman fɔra ne ma kuma caman fɔra n kɔ mais ne ye kunkolo kɛ tankɔ de ka n cɛ siri n ka baara la i ma ye n bɛ taa yɔrɔ bɛɛ bi n bɛ taa dubaï n bɛ taa n ka voyage kɛ fɛn bɛɛ fosi tɛ n bali diya ko la bi n bɛ ala fo k'a barika da quoi muna mais i bɛ si kɛ na tan il est temps i k'i ɲɛ yɛlɛ dɔɔni quoi anw ɲɛ yɛlɛlen don koyi ayi i b'a dɔn min don wa ni ko min tuma ma se de ye o de tɛ kɛ sinon e dagawuli o ye tiɲɛ ye n t'i ka kuma sɔsɔ mais ala ko buna hadamaden n'i wulila k'i yɛrɛ dɛmɛ ko o ko la a b'i dɛmɛ o la ala tɛ jɔnnin si sigilen sɔn wuli k'i cɛ siri k'i ka ko ɲɛɲini i b'a ɲɛ sɔrɔ sa comme déjà e ye sira sɔrɔ

Ah, kuma caman caman de, an y'a bɛɛ mɛn ka tɛmɛ. E bɛ ka fɛn fɛn fɔ ne ne tɛmɛna nin bɛɛ sira fɛ kelen kelen. N ye nin bɛɛ mɛn ka tɛmɛ. I m'a ye wa? Mais ne dalen t'i ka ko la kosɛbɛ dɛ. Fɛ fanfɛla la ni ne fanfɛla ye est ce que e bɛ ne fɛ wa? Ne bɛ fɛ k'o dɔn yɛrɛ de bi. ne bɛ de fɛ i k'a yira n na bi d'accord i ka ɲininkali a diyara n ye kosɛbɛ diyara n ye et puis n y'a faamu i b'a fɛ ka min fɔ mais ma chérie ne bɛ min f'i ɲɛna c'est-à-dire fɛ a dulonnen tɛ wariko la a man ka dulo wariko la ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ye hmm. n t'a dɔn ni i y'a faamuya hmm. kamalenba kamalenba nɛn ka di dɛ kuma caman bɛ bɔ cɛbakɔrɔ nɛn sanfɛ hmm. si tɛ tiɲɛ ye ne bɛ fɛ i k'i ta in kɛ tiɲɛ ye parce que mun na depuis ne n'i kɛra ɲɔgɔn fɛ hmm. wari t'an ni ɲɔgɔn cɛ hmm. fini san t'an ni ɲɔgɔn cɛ hmm. ne ka tulu sɔngɔ o si tɛ ne n'i ni ɲɔgɔn cɛ bɔn ne bɛ fɛ est ce que e bɛ ka fɛn mun fɔ i dusukun na ka ɲɛsin ne ma est ce que tiɲɛ de don parce que n'i ye fɛn jateminɛ mɔgɔ ka wari ta k'a di muso ma o t'a yira k'i bɛ muso fɛ ka sanu ta k'a di muso ma o t'a yira k'i bɛ muso fɛ komi i y'a fɔ cogo min eh, i yɛrɛ tɛ denmisɛnnin ye kuma caman fɔr'i ye ko caman kɛr'i la mais ne b'a fɛ i k'a ɲini ka ne dɔn parce que ko minnu kɛr'i la kuma minnu fɔr'i ye ne m'o ko in k'i la ne m'o kuma in fɔ i ye i ni ne ka ko daminɛtɔ de filɛ donc ne tɛ nkalon tigɛ n y'a yir'i la muso bɛ mais n k'i ma n ka furu kɔnɔ lafiya tɛ n ye ala nan'a kɛ n nana e sɔrɔ n ka sira kan tiɲɛ yɛrɛ la eh, ne ye dannaya ta ka da i kan parce que c'est vrai an tɛ kuma kosɛbɛ n t'i téléphoner ka caya parce que k'a sabu kɛ mun ye eh, ne ni n muso bɛ cogo min ale de y'a daminɛ n t'a fɛ a kana n ye ko dɔ la ka na yɛlɛmɛ don ko la k'a fɔ ko wayi ko ne de y'a daminɛ k'o de y'a to k'ale ye nin comportement kɛ o de kosɔn n nana ko n ye yɔrɔ dɔ ta ne ni e kama walasa an ka se ka fɛrɛ i b'a ye ni n bɛ yan n bɛ se k'i wele an bɛ se ka baro kɛ telefɔni na ka ɲɛ o la an bɛ se ka ɲɔgɔn ye ka fɛrɛ donc ne bɛ min f'i ye ee fɛ n'an ko k'an b'a dulon wariko la ou bien tulusɔngɔ ko la e tɛna na ne dɔn ne tɛna e dɔn parce que mun na cɛ bɛ jɔ ni muso min ye k'i b'a ta en charge souvent i b'a sɔrɔ eh, aw ka fɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ dɔn parce que ne b'a bila n kun na ne bɛ ka dépense minnu kɛ e ye e la est ce que hali ni ne kumana e fɛ est ce que e bɛna sɔn ka ne jaabi. ee mun na. mun na ne t'e jaabi oh. ne b'i jaabi dɛ d'accord e yɛrɛ ye kuma bɔ mhm. e ko ko fɛ tɛ sanuko ye wariko tɛ mhm. finiko tɛ mhm. kolo tɛ ɲimini t'i da a fɔ mun na ne ne bɛ hɔrɔnya de fɛ ka ne to n dama na o de ka di n ye n'a fɔra ko fɛn bɛ e bolo ko ne bɛ nin yecogo la tan aa jɔn ka tɔgɔ tiɲɛ don ne de don parce que a bɛ fɔ e e de bɛ ka tugu nin fɛntigiba in kɔ an ma samara y'i la an ma fini y'i la a bɛ fɔ wa a tɛ fɔ a bɛ fɔ wa a tɛ fɔ parce que mun na n'a fɔra ko e ye nafolotigi ye normalement sisan kun kan k'a sɔrɔ ne ne bɛ n tɔgɔ la mobili kɔnɔ i kelen bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ne ye sa mais n'a fɔra ko e bɛ ka kuma min fɔ nin tan ne ye nin caman mɛn ka tɛmɛ nin caman kɛra ka tɛmɛ a si tɛ tiɲɛ ye. d'accord
ɛɛ ne b'a fɛ ka min f'i ye adamaden n'i peresera kojugu i b'i garijɛgɛ tiɲɛ ne bɛ min fɛ mɔgɔw bɛna min fɔ. o tɛ n'i y'i ko kɛ mɔgɔw kama i t'i ka ko ɲɛnabɔ dɛ non ayi parce que i ye fɛ ko min fɔ ne b'a fɛ an ka taa ni fɛ ye adamaden n'a ye ɲɔgɔn kanu kanu kɔnɔ fɛn caman b'o kɔnɔ donc n bɛ min f'i ye kana ne ka wari lajɛ ne yɛrɛ lajɛ ayi wariko in o yɔrɔ to yen sa mais ni mɔgɔ ye mɔgɔ kanu cogo dɔ la normalement i fana kan ka diyaɲɛ kow kɛ non olu tɛ problème ye juste an ɲɔgɔn dɔntɔ de filɛ ne b'a fɛ i k'a dɔn ne ye mɔgɔ min ne yɛrɛ fana k'a dɔn i ye mɔgɔ min mais n'i taara n'a ye nin cogo la ne fana ye ko minnu kɛ ka tɛmɛ ne ni muso minnu ye ɲɔgɔn dɔn ka tɛmɛ fo ne ye muso min furu ne ye ko min k'o ye o ye ne minɛ minɛ cogo min na
kana ɲina i bɛ ka ɲina yɔrɔ dɔ kɔ dɛ ne ni i muso ye terimuso ma de titi ne teri de don dɛ i dun k'i jija cogo bɛɛ la kana bɔ nin kalama fo n'a sɔrɔ furu nana don min awɔ ne bɛ min f'i ɲɛna n'o de f'i ye n ko n'i y'a ye ne taara yɔrɔ ta e kama a kun ye walasa ale kana bɔ a kan i ye n ka kuma fɔ o don i kɛ pewu ɛɛ tile fila in na ne kan ka voyager o de kama n'i wele ka na walasa an ka se ka kuma ni n taara n ka voyage la i jija an bɛ cogo min na i jija i ka to ten